moyo ndi wotani kuno kwathu moyo wathu ndi wozunzika ndipo tikudandaula boma kuti palibe thandizo lina lililonse limene iwowo adalithandiza iwo polimbira kuchita msonkhano wawo odanena kuti odzalithandiza ife lizidya kararu koma kararu chaka chino kulibe kudya ndipo lili ndi njala ife ndipo tili ndi zosowa zambiri ife ndipo anthu ambiri omene wayimira ine oludandaula kuti pali bwino boma ili a Peter Mutharika atenge mpando kuno kwathu kumene kumakhala ngati kwa sabusidi chiferereza wa chilowe adabwera malichi ferereza wa uleya adabwera epulo kodi tikathira kuti mbewu zake ni ziti zimene tikhoza kuthira ferereza ameneyo tikakamba za umphayi abwana muli apa titengereni mawu amenewa

tifuna aone kuno kwathu tiyeni tikhala amene tayimirira pabwera vice president pano let's get a seat tiyeni tikhala ndithu

ulemu wanu a vice president athu okondedwa mchigawo chino chapakati honourable alfred gangata eh akupatsani dzina lina kuno akuti akuti dr alfred saumonyolo gangata amina A Peter oye! Olemekezeka achidilikidi amene muli regional governor mchigawo chino chapakati abambo Kambalame landirani ulemu wanu. Eh, Komanso anthu msakhale basi muli ndi ufulu ndithu imirira eti. Komanso a Peter oye! Olemekezeka a Norman Chisale nyenyenyenya landirani ulemu wanu. Komanso inu bwana Shindi ndakuonani pamene mulipo landirani ulemu wanu. Honourable Malimba ndakuonani pepani mayina ena anu sindaloweze ndizikhala ngati ndikunyoza ndichite ndithu mukandilembera pena pake ndikupereka ulemu komanso adalekita amayi mchigawo chino chapakati ndi executive yonse ya region kwa amayi komanso inu ona masekretare ku main body ni onse a main body anu osayiwala mnyamata wathu wathu wathu ah, o- o- Director of youth mchigawo chino chapakati landirani ulemu wanu pamene muliri komanso amene mwayimira agogo timatero kuti landirani ulemu bwana munilole nthawi zino muli athakale Ndiadzutse abusa a mtsogoleri wa akula mpingo akuno ku Ndolera CCAP tabwerani pano mutitsogoze ndi pemphero pakuti chiyambi cha nzeru ndikuopa mulungu Ah, titseke m'maso tipemphere woyera woyera inu yehova wokhala kumwamba tikutchani woyera chifukwa cha chikondi chimene mutionetsera mdziko lino lapansi Chachikulukulu kutipatsa moyo. Moyo umenewu ndi umene tiuchita nawo chilichonse mdziko lapansi. Inde isuyo tili pano chete kudikilira a vice president bambo Alfred Gangata atipeza malo yano. Ambuye tiupempha inuyo kuti chonse chimene abwere nacho fundo zonse zimene abwere nazo atiuze. Anthu akuno tili ready kulandira zimene iwo angatiuze. Ambuye, chilichonse chimatheka ndi Inu. Palibe wina amene angatheketse koposa Inu. Inu mutakhala patsogolo, iwo atabwera mwa Inu, chilichonse chidzachitika. Tapempha zimenezi kudzera m'chikondi cha Yesu Khristu wamoyo. Amen. Zikomo mtsogoleri, zikomo mtsogoleri. Ah, olemekezeka bwana vice president

A senior group, asimwila ndi masenior onse ndi onse amene muli pano pano kwada. Bwana Pulezidenti, ife tabwera pano pafupifupi pakupita 4 hours tudikira inu, koma kuno poti anthu ndimasunga mwambo mwaona anthuwa akudikira inu kotero kuti kuno khalani omasuka takulandirani ndi manja awiri. Nthawi zonse kumalo kukamabwera alendo zinthu zina zimakonzeka. Tere ife ngakhale kuti mwabwera mochedwa, koma kuno takulandirani ni kwanu, gwirani ntchito momasuka, lankhulani wanthu wa akumva. Tsono msonkhano umenewu wanthu abwera kuno ni m'mamawa kuti adzakuoneni, ife ambiri timangokumva koma lero taonana ni maso, palibe amene anganene bodza, lero takuonani kotero kuti kuno masukani kuno ku Nthondo kuda wasili takulandira ndi manja awiri kodi pomwe muzibwerera mubwerere mwamtendere kuti kuno nkwanu koma tikadakonda kuti nthawi zina mkadabwera mudzabwerako nthawi yofulumira kuti anthu awa adzasangalale nanu ife timalinso pano mobweramo tisangalale nanu nthawi yaitali koma tidziwa kuti muli ndi ntchito zambiri koma kuti mwabwera kuno takulandira ndi manja awiri khalani omasuka Takulandirani ndi manja awiri. Zikomo kwambiri. Amenewo bwana vice president ndi amene ayimira gogo a Kayembe. Zikomo kwambiri. Ah. Dibwe! Panoso tiyeni tikweze chala mwamba tifuna a president wathu Profesa Apita Mutharika kumangochiko akukuonera live pa tsamba lawo la internet. Apita woye! Zikomo kwambiri bwana president kumene muli kumangochi mwana wanu kangana ali pano pa Ndira primary school kwa Kayembe kuno kudowa nthawi ino mundilola akuwi Tiyeni tiyeni akulu, nthawi yanu 2 minutes yoyankhula chidule mfundo pa mfundo, mnyamata wonyadira wakuno kwa Kayembe district governor. tisangalale poyamba eti amene mtima mwake wakwiya ni mfiti ha? apita woye

amene kunoko tanena kuti saopa unyolo ulemu wanu ulemu inu wolemekezeka achisale amene ndi dalekita wa anyamata malawi yonse wothamangathamanga 90 minutes osatopa ulemu wanu ulemu nkhanga wachipani ichi muno mu central region bwana chitilitili ulemu wanu ulemu adalekita amayi adalekita anyamata madisitiriki gavana anzanga onse ulemu wanu ineyo chifukwa cha nthawi koma popeza abwera awa na alendo koma kachipanda popatsa nzako umadzomola ndiye kuti ndidzomole baba chifukwa mtaye nthawi otenga bodza koma ulengezedi bwana vp kuno koma kunena kuti nkuchipinda kwa mcp kuno koma lero nkwathu chimene ndifuna ndikuwuzeni anthu ali apawa tidanyengezedwa kuno kuti tikhala mkatundu wambiri popeza tatenga wathu wathu koma chimene chachitika ni opposite

chifukwa nthawi yathu yatha sindilinganya zingezezenso kuno ni munthu wina wabodza poyamba nikuuzeni kuti kuno kudowa kuno nese mumakusala kuti "Ah, kumene kuja nkwauje kumene kuja nkwauje koma a vice president tikuthokozeni polimba mtima ubwera malo ano uyamba kumene bwana kuno kuli wanthu a mcp atembenuka oti mkwadala mwalandira pano koma pali nyamata mmodzi amene mnamva kuti amumanga kuti gulu libwere kuno chifukwa chochoka ku mcp nkubwera ku dpp ummanjata mwana uzuzika mpaka nakuiwalani nyamata ameneyo ndiye uthamangathamanga nafe pano tili limodzi ndati mudziwe bwana VP kuti kuli wanthu kunsiko akugwira ntchito bwana chifukwa cha nthawi ineyo sinichulutsa zoyankhula koma nkadayankhula inunso mukadamva chifukwa nkhawa mmawauza chilichonse choona kuno kuti tatopa kukhala ngati ng'ombe zakungolo ine nikuyankhulane ndabadwa kuno wina atati atenge mawu angawa nkutsutsa apa ndiye kuti mmutu mwakemo waya adaduka chifukwa tazunzika kuno mawuza abwana aprofesa abwere kuno anthu awa onsewa azunzika ni njala ah. feteleza anthu awa osalandira yawa umanthali wa MCP wachoka kale anthu awa koma profesa adapereka mtukula pakhomo kwa anthu awa osasankha dera muwauze kuti kumeneko pa 16 september alupita ku state house mavoti apeze kuno si amasewera chifukwa cha nthawi mwanchepetsera ngati ndakankha kwambiri ndi eni wake ili zikomo kulobveko yanu malimba koma feteleza wachepa Munilole nthawi ino a vice president ndapatsa la malimba ashosha aone mzimayi wa mahipi nanga mzimayi dpp woye chala mwamba apita mupeze anthu uno bwana wachoka kumangochi chitukukocho ndachisale kuchedwa kusidala Mudziwa ku Mangochi anaitanitsidwa, nanga si kumene amakhala adadi eti? Bwana, ife tafika pano paka nthawi past 10 anthu wafika mamawa. Ine ndimaganiza kuti pano simupeza anthu, koma zaoneseratu kuti anthu wa chipani cha DPP akuchikonda. DPP oye! Apita oye! Bwana Vice President, kumene mwadusa kuja mwaona nsewu mminda muja mwachiona chimanga muli mipesi yokhayokha njala bwana kuno yagonera njala yagonera ndipo amalawi tili ndi vuto tili pa mavuto bwana tikupwetekeka ku malawi kuno chifukwa cha munthu mmodzi ndikunena izi bwana vice president munthu akakhala shehe Asanamulumbiritse kukhala Shehe, amalumbira kuti umoyo wanga wonse ndidzatumikira Mulungu. Chimodzimodzi wansembe amalumbira, chimodzimodzi m'busa amalumbira kuti umoyo wanga wonse ndidzatumikira Mulungu. Ku Malawi kuno, nkhondo ili ku Malawi kuno. ndi ya munthu ndi mulungu ndikunena izi a Vice President achakwera ndi mbusa analumbira umoyo wanga wonse ndizatumikira ndani achakwera anasiya ubusa kubwera kundale nkhondo kulakwa kwa achakwera ndi mulungu tikupwetekeka ife apita oye achakwera anasiya ubusa kuyamba chani kutaya mabaibulo kufuna chani ndiye zonse zilala zimene zikubwerazi ku malawi kuno ndi mkwiyo wa mulungu bwana matenda amene anachoka kalekale chikuku, njomba, makate, nsikizi m'nyumbamu zoti kuthira mankhwala osafa ndi mliri. apita mutharika oye bwana mvula imene inabwera chaka chino kuthira fetereza wosagwira mliri mkwiyo wa ndani ndapempha pulezidenti ndapempha pulezidenti akutipwetekesa asiye pansi ndale abwererenso ku ubusa dziko la malawi lino tiyanjane ndi mulungu dpp oye bwana akuti akugawa chimanga njala tavutika akukagawa chimanga tikukolola ndi ulemu akukagawa chimanga tikukolola ndi ulemu iyayi siya chakwera kutipwetekesa nkhondo yawo ndi mulungu idakalipo amfunse farao analimbana ndi mulungu zinatha bwino a Peter Mutharika oyo amene ndi mnyamata mahipi chalamamba chalamamba eh. honorable vice president kunoko tsiku linalake mudzagone kuno kuti mudzayambe mawa msonkhano amene oye

olemekezeka chisale chisale yemweyo kulija tiye kulija dpp woye dpp woye ulemu upite kwa vice president alaji mwachidule ndingoti nonse oyenera maulemu maulemu akhale moyenerera komanso mwapadera ndipereke ulemu kwa mafumu athu amene mmatimvetsa kukoma nthawi zonse tikuti ulemu wanu mafumu zikomo kwambiri poti mwabwera pepani msonkhano si wanga ndi wa bwana vice president and chifukwa cha nthawi tikuchokeranso kutali ineyo ndimusiyire vice president kuti iyeyo akuuzeni fundo zimene atumidwa ndi profesa peter mutharika koma ine fundo yanga ndi imodzi ya achinyamata. Achinyamata konzekani, konzekani pa 16 pano kukamuvotera Peter Mutharika. Mukamuvotere Peter Mutharika kuti umoyo wanu wa ife anyamata usinthe. Tikuvutika kwambiri akabaza apa tilipo tapeza ndalama lero ndiyeno Tiyeni tonse mwachidule mumve mu mtima mwanu kuti kuyambira pa 17 kupita uko achinyamata mumva kukoma. Sindichedwa, ndanena kale, osaopa, osachita mantha, tiyeni Tigwire ntchito mu chipani cha dpp achinyamata. Wina aliyense asakuopsezeni. Kaya mukundimva? Mafumu uku wina aliyense asakuopsezeni. Muli ndi ufulu kusapota chipani chimene inu mukufuna. Mulibe mbali iyayi. Nde achinyamata osaopa. akabwera aja abwampini aja muwauze akagwere uko ife tili ndi Peter Mutharika thank you so much Gangata sendera Sendera, hey,

kwachitilitili zotali ku opposition oludzira okha mfufuma koma wanaonawo maza kuti ayaya zikoma kwambiri bwana wanga chala mwamba chala mwamba chala mwamba eyi nanga si regional governor wayimirira eti inu mitima ili jokojoko mufuna mumve mnyamata vice president alankhula pati kodi Mlendo akabwera pakhomo timakwiya? Kuti ayi ayi mwachedwa alendo zimatero? Ayi. Lero ndi tsiku limene inu muyenera kulandira alendo. Alendo afika lero pano. Ndiye tikufuna tionetse chimwemwe, tionetse nsangala chifukwa iwowa Akadakhala munthu wina wake kuno sakadafika. Ntchito zimene amagwira, ayenda amaganiza mseuwu ngwabwino, abwera mochedwa. Sichoncho kodi? Ndiye tikufuna a Professor amve, aone ku Mangochi kuti Alfred Gangata komanso ndi a Chisale walandiridwa ku mdika chala mwamba dpp woye profesa Arthur Peter Mutharika woye vice president alfred gangata mwana wovuta kulera woye kodi munaona mmene amabwera uku njinga za moto munaona ndimasewera ndazionako kundika kuno ndeti mnyamata amene ndiwosiyeza naye bwana tangochotsaniko chisota akuoneni mukuona eh? taimani bwana taimani anthu akuoneni akuona eh, ikuti pano tabwerera za chifi pano tabwerera za chani pano tabwerera za ntchito mwaona eti nde tamvana tsopano msonkhano wathu ukhala wothamanga chifukwa choti mucho- mwa- enanso mwachokera kutali maulemu inu a vice president a chigawo chino chapakati right honorable alfred gangata inu amene mayang'anira anyamata onse muno mmalawi olemekezeka bwana Chisale amenenso ndinu bodyguard wamkulu wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Takwezani dzanja anthu akuoneninso. Eh, katundu wake ndi amene. Kodi mukumuona bwino bwino? Mukumuona bwino bwino? Bodyguard wa Mutharika katundu wake ndi uti? Amene. Ntchito imene mugwire pano bwana ndi yoyang'ana ground. Kodi simuveka kuno? Ona kwa Chisale. kaya ntchito ina imugwire pano ndi oyang'ana galaundi kuti apolofesa abwere pati mukufuna apolofesa inu kwezani manja amene mukufuna apolofesa mwaona uthenga umenewu muwauze madzulo ano kuti ndakaona galaundi labwino akudikira apolofesa abwere kuti kuno komanso ponena kuti lero msonkhano wa lero adalekita a amayi mayi kunje sanalankhule mwaona kuti nsalu za chipani ku ntchito ina ya zinu imeneyo mayi mubwere kuno kudzagawa nsalu za chani za chipani achisale ntchito yanu ndiyogawa matisheti kunonso mukafuna matisheti inu kodi dpp ingalephere ingakanike kugawa matisheti ingakanike kugawa nsalu muli nacho chikhulupiriro kuti katundu ameneyo atani kuno abwera ino akhuwi ndafuna ndikulimbikitseni mashado amene akuyima kuno ali kuti mashado mwachangu kuno changu changu changu tabwera za ntchito tabwera za ntchito malonda ali mmaso ali zuri okhangati omufuna ofanana ndi Ochidiri zikukhawayi mnyamata amene wachibwana kwabana eh shado mp changu dzina brown chitedze Nd- ah, dowa ndolera Katundu ameneyo. richard mkanda dowa mphudzu kang'ona constituency oma atoto dowa south east constituency Katundu ameneyo. makanyini kachimanga dowa west Boma ilo. chivindi banda dowa mphudzu ward Chaya chaya. rodi kadango dowa ngala constituency. aona malonda awetu amenewa nthawi yake ikwana kwina akupikisana awiri koma kwina sakupikisana ngati ikakwana nthawi imeneyo talandire mchipani ndi ma eliya Sin- chipani ndi chani ino akakusankhani mukapita ku nyumba ya malamulo osamadzatukuka osamanyang'wa lero akubweranso anthu red aona kuti zinthu zatani zavuta phungu wa ku nyumba ya malamulo amayenera azitenga zovuta za ndani za wanthu nkhani ya feteleza feteleza anthu azilandira nthawi yabwino Mwaona minda imene mulilimu chifukwa chochedwa kwa chani kwa feteleza ntchito yanu ndi iti ndi imeneyo taona anyamatawa bwererani Atiimilira amenewo. dpp woye dpp woye district gavana wakuno ndi akhuwi ndiye ndifuna ndiwasiyire ntchito akhuwi ntchito yawo njoyika ma area kuti tipambane chisankho kofunika tiyike ma chani kodi maeliya anthu mwabwera apa mutakhala kuti muli mmakomiti ya maeliya nsalu zija abweretsa a Layi kunje ndisadzavutike kugawa eh? nsalu zimene katundu matisheti amene abweretse nawo am- aba- olemekezeka a Chisale sadzavutika kutani kugawa aliyense ku- akamakhala pa 16 meyi pakubwera apa tikavotere ndani 16 chani september tikavotera ndani ndisiye nyimbo kuno eti nthawi ikakwana aye tivotera nda umayankhula ndi mphamvu nthawi ikakwana aye tivotera nda nthawi ikakwana aye tivotera nda nthawi ino amayi ndi abambo chifukwa choti kwada ndidzutse vice president wa chipani chimenechi chokoma cha dpp kuti angopereka moni angopereka chani adzachita kubwera nthawi yabwino pano tidzachite msonkhano chifukwa msonkhano ukhala ngati wolawa chifukwa chakuti nthawi imene tafikira ndiyochedwa koma aliyense amene anabwera kuno nse munaperekeza wolemekezeka uh, Prof, uh, vice president athu ndakuonani mwachoka ku Lilongwe anthu ena komanso mafumu mwapereka ulemu ku chipani chathu cha dpp ngakhale pali zina zovuta koma inu mwalolera kudzakhala nafe zikomo kwambiri olemekezeka a vice president right honorable alfred gangata m'bwalo zikomo kwambiri

Tanganyika oye! Choyamba ndifuna ndipepese nonse akuno ku Dowa chifukwa choti mwabwera mamawa mpaka nthawi zino kutidikirira koma munangomvera kuti tinali kutali Mwina msonkhano walephereka komabe ndinanena kuti anthu adikirira ndidzabwere ndidzakuoneni eti ine sindinena nthawi yayitali kwambiri koma choyamba ndipereke ulemu kwa mafumu onse amene muli pano asinyo group kayembe uh, ndi ma village headman amene onse muli pano okwana 178 mulandire ulemu wanu Ulemu kwa a Regional Governor, Honorable Kambalame akundikonza kuti asinyo group amene akuyimira Gogo Kayembe. Ulemu kwa Honorable Kambalame Regional Governor, uh, ulemu kwa Honorable Chisale, National Political Youth, ndi ena nonse a executive amene mwabwera ulemu wanu. Muli bwanji nonse kuno ku Dowa? Koma ndifuna kuti muyankhe mwamphamvu eti? Tachedwa kale komano ndimafuna timve chala mwamba cha mphamvu eti? Chala mwamba chala mwamba chala mwamba chala mwamba DPP oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Ine a Peter anandituma kuti ndikukumbutseni zinthu zokwana 8 zokha zimene anapanga kuno ku Dowa. Monga mukudziwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika anakhala mtsogoleri wa dziko lino koma anthu oyipa komanso ankhanza anampanga chipongwe kubera uh, masankho kudzera ku khoti kuja uh, a mcp komanso ndi bungwe lija lotchedwa hrdc koma profesa arthur peter mutharika anandiuza kuti ndikukumbutseni ngakhale nthawi yapita koma amafuna ndingokukumbutsani zitukuko zimene anapanga kuno zokwana 8 ali m'boma Town anamanga ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Tikugwirizana? Komano tonse tudziyankha kweni ndi kanacho chitukocho idzina anacho anamanga ndani? AP yemwe Nampumba Health Center anamanga ndani? nambuma polisi anamanga ndani nambuma stadium anamanga ndani magetsi amalepo anabwera ndi ndani kuno simuyankha mwamphamvu simunathokoza dadi madisi rural growth center anamanga ndani mponela lino kwacha anamanga ndani mponela rural health center, uh, he- hospital anamanga ndani chimene chakwera wamanga kuno ndi chani dpp oye feteleza otsika mtengo anali pa 20000 nthawi ija komanso ndi kanali ya makoponi pano feteleza ali pa 140000 kwacha wakweza ndi ndani Mafuta anali pa 600 anali pa 600 kwacha pano pa 2400 cha- 2007 chakuti okweza ndani? DPP oye! Ndiye masankho amenewa pa 16 September mukavotera ndani? Mukavotera ndani? DPP oye! Ambuye akutsogolereni ndakukumbutsani zomwe ana ana ana apanga profesa Arthur Peter Mutharika kuno uthenga umene ndi ma Peter Mutharika wazizokozi umene amanga kuno Ndikukhulupirira mukukumbukira eti? Komanso a Peter kuonjeza kunena kuti msewu umene tadutsawu komanso kuchoka mtauni Nambuma 25 konse kuna kubwera tala eti? Dpp oye! Inenso adadiwo ndikafotokozera komanso kwa vice president central region ndadzonera ndekha kunena kuti kuno kuna mavuto a msewu udzafika kuno koma ndaona kuti chipani cha dpp kuno ndi champhamvu kwambiri pakuti pali azimayi pano amene afuna akaphike komanso ana abwerere makomo ndi ma- ndi azibambo ine changa ndi chimwemwe komanso kuthokoza chifukwa cha chikondi chanu chimene mwandionetsera komanso kuonetsera pa chipani cha dpp kumeneko ndiye kukhala mwaonetsa anthu kuti boma la mcp mwatopa nalo ndipo adadi ndikawauza kunena kuti anthu aku Dowa kuno ndi kwa TA Kayembe ndiwokonzeka kuti akuvotereni ndi manja awiri pa 16 september pano ndipo adadi mukonzeke kuti mukhala mupita ku state house

mpaka kudzafika nthawi ino kumadikirirabe gulu lonseli kudikirira kuno kumene kuchipinda mcp sizinthu zamasewera yayi ndinako kulimbika mtima kunena kuti pa 16 september pano profesa arthur mutharika akubwereranso pampando pa kwina avipi anthu amene akutionera muwapasa uthenga wanji ndi mmene anthu abwerera kuno kudowa kumene anthu amati nthawi zonse ndi kumene kuli kuchipinda kwake kwa mcp koma anthu akhala akudikirani siku lonse pano mpaka inu nkumafika mazulo ano anthu osachoka uthenga wanu ndi wotani kwa amene akusatira pa peji yathu uthenga wanga ndiwo siwapatali yayi koma anthu kunja kuno atopa chifukwa ngati zikuchitika kuno kudowa kwa ta kayembe mkati mwenimweni mwa mcp kuchipinda kwake kwa mcp anthu madikirira chonchi nthawi ngati ino kumafuna chipani cha dpp sizamasewera iyayi kungoti pokuti mwina muyang'anisa ine ngati muyang'anisira kamera anthu aone kuti ngakhale anthu anyamuka chonchi ngakhale ife tikunyamuka pano koma anthu akudikirira apa ndi chikondi kufuna dpp anthu akukumbukira zintchito za profesa arthur peter mutharika zimene ankapangira zaka 5 zapitazi asiyanitsa ankaona ngati kuti anthu pakhala change kuti poti mwina chakwera ndi wakwawo kuno kudowa by the way achakweratu kwao ndi konkuno sikwao kwa malembo yayi achakwera kwao ndi konkuno ndipo anthuwa aonetsa kuti achakwera sakuwafuna ndiye anthu asiyanitsa pakati pa ulemere paka- pakati pa ulamuliro wa peter mutharika komanso ndi ulamuliro wa chakwera zinthu zasokonekera ndi i think anthu afuna abwerere kumbuyo vipi gangata ta- tatipatsani uthenga wanu ndi wotani maka pamene sopano tasala ndi masiku owerengeka kuti tipite ku chisankho anthu amene akutionera mukuti dpp yabwera ndi uthenga wanji uthenga wanu ndiwoti bwanji pamene tikonzekera kupita kuchisankho amalawi ngati afuna chitukuko awona kuvotera dpp amalawi ngati afuna chitetezo kuti ndege zisamangogwa mwachisawawa avotere dpp amalawi ngati afuna chitukuko anthu asamatemedwe mtauni zikwanje avotere dpp komanso tingangonenera kuti zingavute maka dpp pa 16 september pano ikuwina kwake mcp kwatha zikomo kwambiri vipi gangata tathokoza kuti tinali limodzi komanso munalankhula amalawi amene anasonkhana pano kuchokera kuno kwa kayembe mkatikati mwadowa zikomo kwambiri muziti kwawonso kwa chakwera kwanduku Awo akutikumbusa vipi akuti kwawonso kwa chakwera Ah, omvera athu ah, pano tafika pano sopano kwa zonse zimene tinali nazo kuchokera kuno kwa ta kayembe kudowa kumenenso amachokera a- a- abusa achakwera amene akuchoka president pa 16 september 2025 pamene akubwera a peter mutharika komanso kutimu yawo ngati ya bibi kangata komanso bibi msaka bibi uh, mwanamveka komanso uh, abibi noni amene akhale adzakuyendetsa dziko lino tsopano tithokozeni kuti munali pamenepo mumatsatira tsatanetsatane wa zonse zimene timakupasirani kuchokera kudowa kwa kayembe pano pamapeto pa zonse mwakoma nonse zikomo